aw ni wula aw balimamuso alice konate mankan de don bi nin y'an ye yeta tv plateau sanfɛ an bɛna tariku kɛnɛ de prezante aw la o hukumu kɔnɔna na an ye wele bila an ka jelikɛ an tɔntɔn burama sumano tɔntɔn burama sumano i ni wula
somɔgɔw tɔɔrɔ t'u la tɛ baasi t'i la o na fɛ tɔntɔn burama sumano dakuruɲɛ dama dɔɔni i tɛ dɔɔni fɔ an ye e yɛrɛ ye jɔn ye o diyara n ye ne ye burama sumano ye ala ka hinɛ bakari sumano la o den ye mhm. jelikuntigi kun don mhm. o fa ye jamusa sumano ye mhm. o fana tun ye bamakɔ jelikuntigi ye ne yɛrɛ ye jeli kumakɛla ye bamakɔ jamanatigi ɲare ni surakaso fila du saba minnu ye bamakɔ tu tigɛ ne b'o laada kunna ka kuma nɔgɔya ma ne de bɛ bamakɔ laada kunna bi ala sago ye bonya b'a la
o diyara n ye o tɛmɛnen ka bɔ yen tɔntɔn burama sumano komi an yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn tariku kɛnɛ ale bɛ kuma bɔkolo danbe ayiwa an bɛna kuma min kan bi o ye manden ye mm. tɔntɔn burama sumano n'i dun bɛ fɛ ka manden dɔn mm-hmm. i bɛ wele bila maninka jeli ma komi e yɛrɛ ye maninka jeli ye i tɛ dɔ fɔ an ye manden kan manden nana cogo di mm.
konate a diyara n ye ni fɛn ɲinibaga y'a ɲini mm-hmm. a bɛ d'a ma bari n'i ko manden e yɛrɛ konate a tigi ye e yɛrɛ ye ala ma hinɛn'an fa la mm-hmm. a tun b'a fɔ ko nama ye dɔ ta kolo min na mm-hmm. dosokɔrɔ ka dɔ ta o kolo la siyɛni ka tata ka dɔgɔ o la o kɔrɔ ye di bi ma manden kuma bila fɔ la An ka mɔgɔbaw y'a fɔ anw ye denmisɛn ye an ka fɔta caman t'a la nka fako laban ye denko ye an b'an faw jɔyɔrɔ la mm. k'an sɛmɛnen to an ka kumatigi la n'o ye dirisa sumano ye mm. i ko ko manden mm-hmm. n'i y'a ta Jujɔn na ka na bila camancɛ la ka se a bi wele cogo ma a bɛ wele tɔgɔ saba ni naani jate kɔnɔ danfara saba ni naani jate kɔnɔ don min a bɛ f'a ma ko kiri o don o bɛ wanda wula sanfɛ n'i bɔra bamakɔ fɛ ka sebenikɔrɔ tigɛ sani ka taa samaya fɛ numan fɛ i bɛ taa kini fɛ sibi sibi ɲɛsinnen don kulu min ma a kun sigilen bɛ yen o dɔw b'a fɔ kiri kiri ye maninkakan ye bamanankan na o bɛ fɔ ko fan o kɔrɔ ye ko adamadenya daminɛ n'a ye a waralen u y'a wele ko sirakɔrɔ o sirakɔrɔ b'a daminɛ o wanda wula la ka na ba jeliba da la n'o bɛ woyo ka bɔ lagini ka na kabaw kɔnɔ a warala o kɔ don min a tɔgɔ bɛ kɛ manden o manden tun b'a daminɛ woyowayankɔ da la ka taa lagine kurusa banankɔrɔ ɔ nka jata ye tilala k'a wara k'a minɛ anw fɛ mali la bi ka taa fo ganbi o ni ka bɔ Gambie mhm. ka taa Nigeria mhm. kɔgɔji da la mhm. a warala ka nin bɔ farajɛ nana ɔ falen minnu donna a kɔnɔ e ni an lamɛnjɛkulu n'aw garijɛgɛ kɛra min ye burama sumano ka dɔntanin na an b'o d'aw ma nka jata mɔden maninka jeli ko ko fasa kana da mɔgɔ la i ma min baara kɛ n'i ye manden fɔ i bɛ kalifaya makan de ko fɔ i bɛ waleya makan de ko fɔ i bɛ walewaleya makan de ko fɔ i bɛ kirifin ni koma joma yoni joma ŋaɲa dala kanba fu farabali fu de bɛ tugu la fu la kɛ tɛ tugu kɛ la nin kan bɛ jata de ma kɔɲɔmuso man ko den mm-hmm. nin kan bɛ jata de ma mm-hmm. e bɔra ale la ne yɛrɛ n'ale bɔra ɲɔgɔn na mm-hmm. ko aw ka kɛ kɛwale tigi ye an ka kɛ a ɲɛfɔbaga ye jata tun tɛ kɔmɔ ye jata tun tɛ jinɛ ye jata baarala de n'i baarala fɛn dɔ bɛ f'u ye a bɔra kɔɲɔmuso min na a ba kɛra kɔɲɔmuso ye a ba ma kɛ baramuso ye a ba ma mandiya sɔrɔ furuso kɔnɔ mm-hmm. kirimaja b'a la manden mm-hmm. a filɛ man di a kanu man di a taatɔ i ko dɔ natɔ mm-hmm. ko nka ko ni sɔn kɛr'a la ko sɔn kɛra jata ba la oh. ni sɔn kɛra jata ba la sɔn kɛra manden lakanabaga ba de la oh. n'i ye manden ɲininkali kɛ an bɛ taasibila kɛ o jata ye n'i ye manden kuma fɔ an bɛ taasibila kɛ jɔn ye mhm. sibika ni tabonka sɔbɛ ni bale dugutan dunun jugu fɔbaga mhm. tagama jugu kɛbaga n ye mhm. n kali n ma n kali faama kalikan ni fantan kalikan kasi an bɛ taasibila kɛ kamaralakaw ye sibiri ɲɛ kelen tɛ manden min tigi tɛ kamara ye n'i ye manden fɔ an bɛ taasibila kɛ mm. ton ta jɔn tan ni wɔɔrɔ mm. ŋara naani mm. mori kanda duuru mamuru si cɛ duuru ani manden mɔgɔ fɛ mɔgɔ saba nin ye manden bɛɛ de dafalen ye nka dakurun ye damadɔ k'e ɲɔrɔ ɲininkali d'i ma uh-huh. n y'a f'i ye cogo min ko sani a ka fɔ manden n'a tun bɛ fɔ kiri nka kun jumɛn nana ni manden ye laɲini bɛ yen manden dugu tan ni fila kun don o tun b'a fɔ ko kanibala dugu tan ni fila dɔgɔkun dugu kelen nka olu bɛɛ ko k'olu farala kiri la ko mɔgɔya daminɛna kiri o la maraka de ka fanga tun bɛ yen mhm. n'u b'a fɔ ko wagadu mhm. minnu kalanna olu b'a fɔ empire de ghana maraka fanga de tun bɛ yen o maraka fanga mhm. o tun bɛ boli min kan o ye ka dɔ minɛ k'o kɛ jɔn ye maninka ni bamanan olu de tun bɛ minɛ k'olu kɛ jɔn ye ka maninka ni bamanan kɛ jɔn ye o don se tɛ maninka ye ka kɛlɛ kɛ k'a yɛrɛ tila se tɛ bamanan ye ka kɛlɛ kɛ k'a yɛrɛ tila o don aya ture den ni sansun ture den ni dabi ture den sumaworo danni kɛmɔgɔ ni danni maga sugu danna sumaworo kante bɛ soso fanga b'a la a bɛ se bamanan tɔw la a bɛ se maninka tɔw la nka a kelen tɛ se maraka la a dun ka kɛlɛ laɲini ye jɔnyajuru min bɛ ka bin bɛɛ kan o ka bin ka bɔ bɛɛ kan o sumaworo kante o de tɔgɔmara ka na ka n'a fɔ maninka ye ko minnu bɛ ka anw mara k'an kɛ jɔn ye jɔnya tɛ siya ye ne kelen tɛ s'u la jango tɛ aw aw ni ne aw ka fara ne kan an ka kɛlɛ kɛ n'an ye kɛlɛ kɛ an bɛɛ b'an yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ kuma digira maninka la mhm. kuma mun y'i ɲa i fɔcogo mun y'i tiɲɛ i fɔcogo maninka bolo sumaworo ye numu de ye mhm. u ka ɲamakala de don sumaworo bɛ fara olu kan de mhm. nka sumaworo k'a fɔ ko maninka ka fara ale kan maninka ko ko cɛnin saba bɛ manden jɔnkɛni numukɛni ani jelikɛni ɛ numukɛni e ma nɛgɛ faga ka di anw ma anw ka kɛlɛ kɛ ka manden bɔ bolo la e ko de k'an ka taa fara i kan an tɛ fo jin kun tɛ ni maninka ko jin kun tɛ jin ye kogo de ye u bɛ kogo min jɔ ka duguw koori bamananw b'a fɔ ko tara sikasoka b'a fɔ ko tata maninka b'a fɔ ko jin ko ni maninka k'i ma n tɛ nin k'i bolo fo jin kun tɛ o kɔrɔ n tɛ nin k'i bolo fo n'i ka dugu ci maninka ye nin de fɔ sumaworo ye sumaworo k'o la ko ni ale numukɛni kan ka nɛgɛ de faga mhm. k'o di manden ma manden ka kɛlɛ kɛ o la manden k'ale kɔnɔ mm. a bɛ manden lamin nɛgɛ sɛgɛrɛ kɛnɛ la a tɛ nɛgɛ kɛ kɛlɛkɛminɛn ye bilen ka di manden ma mhm. nka a bɛ nɛgɛ kɛ dɛgɛ ye ka di manden ma o kɔrɔ ko n sɔnna kɛlɛ ma mhm. o kadira kɔnɔna na sumaworo ye manden ci ko kɔnɔntɔn maninka b'a fɔ ko sumaworo sa bɛ don manden don min ani mɔgɔgolo fugula donna sumaworo sa bɛ don manden don min ani mɔgɔgolo samara donna a dontɔ kɛ wulu kelen a bɔtɔ kɛ wulu kelen filamamuru kɔfila bɛɛ ko sumaworo ka sa sa dɔ de tun b'a bolo sa in bɛ kulukoro u b'a fɔ sa in ma ko ɲana ɲana bɛ kulu in kɔnɔ u b'a fɔ ɲanakulu mɛ sa tigi ye sumaworo kante de ye mɛ tɔnɔ burama ko i ma kuma latigɛ tɛ komi i yɛrɛ da sera kulukoro ɲana fɛnɛ ma mhm. maa caman b'a mɛn kulukoro ɲana kulukoro ɲana an b'a fɛ k'a dɔn kulukoro ɲana fɛnɛ nana cogo di sa min b'a kɔnɔ mhm. o sɔrɔla cogo di i ka dɔɔni fɔ même si an bɛ bɔ dɔɔnin deba kɔnɔna na mɛ n'i da sera a ma ne b'a fɛ e ne ni lamɛnbagaw e ka dɔɔnin fɔ anw ye o kan ɲana ma dɔn sumaworo kante ma dɔn kuma tiɲɛnen munna sumaworo tun tɛ jelitigi ye ɲana ye sa de tɔgɔ ye sa ye miniyan de ye sa baaralen de don sumaworo kante ka sa de don n'a tun bɛ dugu min kɛlɛ a bɛ sa in bila a bɛ taa dugu in munumunu ni sa in ye dugu in munumunu siɲɛ saba a b'i da dugu cɛmancɛ la sa in y'a da dugu dugu cɛmancɛ la sumaworo ka masaya banari turula o cɛmancɛ la banari bi n'i y'a fɔ mɔgɔw bɛ tunun darapo de bɛ wele banari dɔw b'a fɔ ko jɔnjɔn sumaworo ka darapo a bɛ turu cɛmancɛ la o tuma a ma dugu kɛlɛ mhm. dugu min m'a ka sa ye fɔlɔ mhm. sa nin tɔgɔ ko ɲana mhm. ɲana kɔrɔ de ɲɛna fɛn min bɛna kɛ n yɛrɛ ɲɛna awɔ nka tɔgɔ tɛ bɔrɔ la a fɔ i ye min k'a kɔnɔ kɔ kulu tɔgɔ de ko kulu n'i ye ten k'a kɔnɔ a fɔ ko tenkulu tubabukan fɔlɔ b'a fɔ ko tekuru ten kulu de ko don ɛɛ geni kuru o bɛ kita bari geni bɛ sɔrɔ yen nka ɲana de bɛ nin kuru kɔnɔ o kama a fɔ ko ɲanankulu awɔ sumaworo sa don k'i ka kuma la jaabi d'i ma o diyara n ye donc an bɛ se ka tɛmɛ ni kuma ye kosɛbɛ o la sumaworo kante sɔnna manden kɛlɛ ma a ye manden ci ko kɔnɔntɔn a ye masakɛ kɔnɔntɔn faga mhm. a ye manden ladon danin fɛ k'a labɔ daba fɛ mhm. jeliw b'a fɔ ko mhm. awro ma jigi so kɛduma ni kalaniya kukunba ni bantanba ɲani ɲani ni kamasiga ko nka awro ma jigi so kɛduma ni kalaniya jata mɔte jeliya kan ka di kojugu mɛ kegunya tɛ jeliya kan sɔrɔ mhm. k'i hakili jagabɔ ten ko nin kuma in fɔcogo ni nin bɔlen don mhm. jeliya tɛ ten mhm. kuma birilenw don jeliya kan ye kuma birilen i b'a fɔ kuranɛ bɛ cogo min aw mɔgɔ kalannen b'a fɔ ko parabɔl n'a fɔra i ye n'a ma ɲɛfɔ i ye ka ɲa i t'a kɔrɔ sɔrɔ sumaworo kɛlen ka manden ɲani a ye manden tɔɔrɔ o don masa jala o sunjata keyita fa kɔrɔkɛ ye o sara farako makan kɛɲi n'o ye jata yɛrɛ fa ye o bɛ sigilen golo kan o nana fatu masa dankaratuma n'o ye jata kɔrɔkɛ ye sigi ser'o ma sigi ser'o ma sunjata keyita n'a ba sogolon kɔnɛ fadenya ɲɛni bonyana degun bonyana ko mhm. sigi tɛna ko min ban manden tɔgɔma olu banna mhm. o kɔrɔ ye di sigi ma ko o ko degun bɔ i kan mhm. n'i bɔra i nɔ la a ka ca ala fɛ o degun bɛ bɔ i kan k'an ka ɲani ma bori ɲani ma bori o kɔrɔ n bɛ yɔrɔ min na n ɲaninen don n bɛ n mabɔ ɲani na bi an bɛ yafa deli kɛ an b'a mɛn kumakɛlaw da ko kɔrɔkɛ sunjata kɔrɔkɛ ye sunjata n'a ba gɛn an bɛ yafa deli de kɛ o ka bon hakili ma o. hali bi n'a bi mɔgɔ tɛ se k'i famuso gɛn jango fɔlɔ bonya ni lada bɛ cogo min na o tɛ se ka kɛ e e ye masaden nin ye mhm. masaden mhm. i fa muso de don i tɛ se k'o gɛn nka ba yɛrɛ de ko k'an ka ɲɛni ma bori o ɲɛni ma bori la u taara yɔrɔ caman nka sigi labanna min mɛma u sigira mɛma farin tunkara fɛ mɛma mhm. manden masagolo masantanyana bari masakɛ kɔnɔntɔn fagara Masaya bɛ masaren minnu ka bolo kan n'o ye jata n'a kɔrɔkɛ ye jata bɛ tunga fɛ a ba sogolon kɔnɛ bɛ tunga fɛ a dɔgɔkɛ sogolon yama bɛ tunga fɛ manden bori bɛ tunga fɛ sogolon kolonkan bɛ tunga fɛ min ye dankaratuma ye sumaworo ka kɛlɛ ser'o la u taara sigi dugu la dugu min bɛ wele ko kisidugu laginɛ k'an k'an sigi yan an ka kisi a fɔra o ma ko kisidugu o la maninka ko jɔn bɛna mara kɛ masakɛ tɛ yen mhm. awa sumaworo daga b'an da la an b'o ɲɛnabɔ cogo di mhm. dugu tan ni fila farala ɲɔgɔn kan ko min mana sumaworo daga bɔ an da la mhm. an bɛ masaya biɲɛ tur'o ye ɔ filɛliw kɛra ko nin masaya ni a kɛlɛ bɛ bɛn jɔn ma bari mɔgɔ ye ko o ko kɛ ten i b'o jaabi sɔrɔ ten laturutigi kumana laturutigi ko ko ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔya di denkɛ ma min ba kɛra kɔɲɔmuso ye o ma kɛ baramuso ye musow tɛ nin yɔrɔ bɔ ɲɔgɔn na bi i bɛ kɛ kɔɲɔmuso ye i tɛ kɛ baramuso ye fo k'i sa tɔntɔn burama sumano komi i yɛrɛ da sera a ma kɔɲɔmusoya ni baramusoya diferansi ye jumɛn ye baramuso ye cɛ diyaɲɛmuso de ye kɔɲɔmuso ye muso kura de ye kɔɲɔmuso ye muso kura de ye ah. baramuso ye cɛ diyaɲɛmuso ah, i bɛ furu ka na fara muso dɔ kan i b'i yɛrɛ faga i t'o ka diyaɲɛ bɔ yen mhm. bari o bɛ cɛ dɔn mhm. a b'a diyaɲɛ ko dɔn a mhm. b'a kɛ a b'a goyaɲɛ ko dɔn a b'a to a ye cɛ ka kabila dilan a ye cɛ somɔgɔw minɛ somɔgɔw kɛra a fɛ cɛ kɛra a ka jɔn ye n'i e nana k'i cɛ ka ɲi wali i jɛlen don wali i bɛ pari ten ah, n'a dan'o ma e bɛ dan baraya sɔrɔ dɛ ah, e bɛ dan kɔɲɔmusoya de ma e tɛ baramusoya sɔrɔ sogolon kɔnɛ ka kɔɲɔ bɔra a ma dɔgɔkun sɔrɔ a ye sinamuso sɔrɔ mangoya y'a sababu ye mhm. a jo ko foyi tɛ manden kɔnɔ min delila ka fɔ a ko nin y'i jo ye ɔ filɛlikɛlaw ko ko k'a di o muso mango den de ma o muso mango den de ma ɔ o muso mango den mhm. o de bɛ bɛn jata ma mhm.

ne filɛ ka manden sigi cogo de f'i ye jama min lawulila n'an b'a fɔ ko mission o ni chef de délégation o tun ye muso ye o tun ye muso ye tumu maniya kuyate o de bilala jama ɲɛma siriman kanda ture tumuɲa maganja berete mhm. siri bugari janɛ mhm. k'u ka taa jata yɔrɔ ɲini o don a bɛ mɛma kɛlɛcɛ don mhm. donso duman don mɛma farin tunkara jigiya b'a kan a jigiya b'a kan ni mun ye n'ale sara a denkɛ farin birama o bɛ sigi masaya la jata bɛ kɛ kɛlɛcɛ ye a bɛ kɛ kɛlɛkuntigi ye n'o bɛ bɛn an ka ministre de la défense ma bi o de tun y'ale ka jate ye maninka nana ko manden mago jɔra jata la k'a ka segin tunga kun kelen de bɛ tunga la mhm. marakakan don tunga fanga de don mhm. i bɛ bɔ de i bɛ taa fɛn dɔ ɲini min b'i jɛ mhm. n'i y'o sɔrɔ na n'o ye faso la tunga laɲini ye nin de ye ko jata ka segin o don a bɛ donsoya la ciya bilala a ma mhm. k'a ka segin mhm. kuma lasurunya ma jata ba sogolon kɔnɛ a wulila ka se laturudalaw ma mhm. filɛlikɛla y'a fɔ a ye ko i den mana taa kɛlɛ la ko kɛlɛ bɛ diya tɔgɔ bɛ sɔrɔ bonya bɛ sɔrɔ masaya bɛ sɔrɔ ko nka saraka b'a la sogolon ko ko saraka ye mun ye ko saraka y'i yɛrɛ ni ye ni e ni ma to jata tɛ kɛ masa ye a su sogolon ninnu tɛ seli nka ala ye fɛn fɛn fɔ o b'o bɛɛ ka jogo kɔnɔ nka o tɛ seli dɔn a y'i ko k'i jɛ a ko ko yamari yamari kɔrɔ de ne tigi ala ko ne kɔni y'a mɛn e bɛ yen mhm. e batocogo kɔrɔma min bɛ anw bolo k'o tɛ bɛn bilen mhm. kura min bɛ yen ne t'o ɲɛdɔn mhm. nka n dalen b'a la e bɛ yen e de ko ko muso ka tilen ne tilenna i ko muso ka ɲa ne ɲana i ko ni muso ye ko to mɔgɔw bɛ ko to a den ta la fo n'a sɔrɔ ne m'a bɛɛ to o furu kelen k'a kɛ kɔɲɔ ye ka kɛ galo ye o kɛra ne de la ka to fasa ka dɛsɛ ka surafana sɔrɔ o kɛra ne de la sirili jugu gosili jugu dayɔrɔ jugu nka ne ma muɲu dɛ n sabalila de n sabalila bi de kama o bi sera ni e bɛ yen k'e tɛ danwari daba tigi ye danwari daba de bɛ fɔ ko injustice k'e tɛ danwari daba tigi ye ne den ka masaya gulonna ne nin na n'o sen jɛra o bolo jɛra a bɛɛ kɛra mun ɲɛna n'i tɛ sunɔgɔ dugu kana jɛ ka ne balolen to dugu ma jɛ ka sogolon to ɛ mɔgɔ min fɛn fɛn kɛ a kɛ ni diinɛ ni ŋaniya sa sufi karamɔgɔw ko k'i ka seli k'a sɔrɔ i m'i ten da dugu ma k'o ka di ala ye k'i ten da dugu ma i ni ɲinama o kɔrɔ ko ala ɲɛ bɛ ŋaniya de la N'i yɛlɛmana misiri kɔnɔ ni ŋaniya t'i bolo. Ni ŋaniya ma ɲi nafa t'a la. An maninka jeliw ko ko nasiji bɔ kana ɲɔgulɔ bɔ sa ji bɛ n'a min bara. Ko di? O ye tiɲɛ. O la Sogolon fatulen. Mhm. Jata wulila k'a bɛ taa a ba kaburu donyɔrɔ ɲini. Mhm. A nani sera mɛma farin tunkara la. Mhm. A ko n ba ka kalifa minɛna. Yɔrɔ di n ma n bɛ n ba sɛlɛ don. Sɛlɛ de kɔrɔ maninka b'a fɔ kaburu de ma sɛlɛ. mɛma farin tunkara dimi jata kɔrɔ a t'a fɛ jata ka taa mhm. a ko k'i b'i ba i b'i ba sɛlɛ san mhm. i b'i ba kaburu san ah. jata ko ee eh, ne b'o san ko ɔhɔn mhm. a ye filen karilen ta ka daga karilen ta ka kamisi bɔ a la ka wɔlɔsi k'a la ka sɛsi k'a la ka bugurimugu k'a la ka na d'a ma ko nin ye kaburu sɔngɔ ye mɛma farin ye o lajɛ a ma dan sɔrɔ o la dɔ tun b'a fɛ ko cɛkura ko bɛɛ dɔn a ye cɛkura ko bɛɛ dɔn wele mhm. ko cɛkura ko bɛɛ dɔn ko nin ye mun ye dugu jata bolo mhm. cɛkura ko bɛɛ dɔn ko ko n'i ma nin dɔn jata ko ko n'i ma yɔrɔ d'a ma a k'a ba su don mhm. a bɛ taa n'a seginna a bɛ mɛma filenkolon ci a b'a dagakolon ci a bɛ dugu kɛ tonbo ye kami ni wɔlɔ ni sɛ b'i tulon n'a buguri la mɛma farin ko ko a tɛna so a ye yɔrɔ di jata ma a y'a ba su don a denmuso fɔlɔ sira tunkara mɛma sira tunkara a y'o di jata ma furu la ni mɔgɔw ko anw ma bi ko jata ma furu kɛ anw dɔn ko bi ban nin e masakɛ muso t'o bolo hali bi n'a bi mali bɛ sɔn ka mɔgɔ sigi ko muso t'i fɛ kuma ka ca dɔɔni cɛgana tɛ dutigi ye mali fan si an kana ɲɔgɔn tɔɔrɔ o la o ye tiɲɛ cɛgana tɛ dutigi ye o y'an ka cogoya de ye mɛ mɛma tunkara yɛrɛ ye jɔn de ye mɛma farin tunkara mhm. o tun ye kaya magan ka ambassadeur a bɛ f'olu ma ko farin mhm. ambassadeur gouverneur mhm. a bɛ f'olu ma ko farin o de tun mɛma ye dugu de ye awɔ mɛma farin o kɔrɔ ko mɛma marabaga awɔ jata nana a ye furu kɛ mɛma siran tunkara a y'o de furu mɛma farin tunkara tilara k'a denkɛ farin birama o n'a denkɛ farin jasigi ka kɛlɛbolo da olu de kan ka di jata ma ko jata ka taa faso bɔ o bolo la o don a bɛ wuli ka bɔ mɛma bɔbɔw tugura a kɔ bamananw tugura a kɔ dɔgɔnɔw tugura a kɔ fulaw tugura a kɔ marakaw dar'a kan u bɛna ba tigɛ sirakɔrɔ bi mhm. kaba u b'a fɔ yɔrɔ ma ko kangaba awɔ o ye ba tigɛ yen fɛ u b'a fɔ yen ma sirakɔrɔ a dɔ dugu tɛ o don y'a sɔrɔ ala ni maninka tɔɔrɔlen don manden masagolo masantanya la farako makan kɛɲi sara dankaratuma o taara sigi kisidugu jata bɛ ɲanima bori la o tuma la ko turamakan min ye masarimuso den k'o ka sigi masayagolo kan turamakan ko un ne kalimɛw saya ko kuma ma fɔ ne tɛ sigi u nɔrɔ nka min ye kɛlɛ ye n kun b'o kɔrɔ min ye kɛlɛ ye ne kun b'o kɔrɔ o don maninka ye jateminɛ mun kɛ muso mango den bɛ kɛlɛ ɲɛ sɔrɔ cogo min sumaworo faga gundo tɛ sɔrɔ fiyewu fo muso dɔ ka sumaworo faga gundo sɔrɔ muso ka sumaworo faga gundo sɔrɔ nakana sukɔ tumu maniyan wasor'o de la ko kɔrɔ ka na man di ko ni nin tun y'a sɔrɔ ale b'a ka npogotigiya la ale bɛ taa sumaworo kante nɔfɛ sumaworo bɛ k'ale fɛ ale b'a faga gundo sɔrɔ k'a faso bɔ bolo la ko nka ale dɛsɛra sumaworo mago t'a la sumaworo tɛna ale yɛrɛ ko nka ni muso bɛ yen mun n'ale ka kan musoya la o tɛ siko ye nakana sukɔ wulila k'ale ko nka ko kelenna ko man di dɔ bɛ da n kan ka taa jakuma duga o ko ko n bɛ t'i nɔfɛ jakuma duga o tun bɛ sinbi de fɔ bamanan b'a fɔ ko donsonkɔni ale tun bɛ sinbi de fɔ olu fila de dara ɲɔgɔn kan ka taa soso u bɛ taa u bɛ taa nakana sukɔ di sumaworo ma furu la yaasa k'a gundo sɔrɔ u bɛ na tuma min na n'u donna soso sumaworo ka sɛgɛ ni babi bɛ yiri sanfɛ sɛgɛ ni babi i b'a mɛn u b'a fɔ kuyatew ma bi sɛgɛ ni babi sɛgɛ ni babi ye sɛgɛ cɛman ni musoman de tɔgɔ ye cɛman bɛ wele sɛgɛ musoman bɛ wele ko babi olu bɛ yiri sanfɛ sosobala b'o duguma kana bɛ k'a kɔlɔsi jakuma duga ye a bɛ fɔli de kɛ a ye bala ye a jarabira bala la a ko ne ye mun fɔli fɛn ye ne bɛ kɛ fɔli fɛn duman a ye bala ta k'a bɛ bala fɔ sɛgɛ y'i to sanfɛ ko la ko nin minɛn to yen nin kɔlɔsibaga ye anw ye kana y'i to duguma ko la ko nin to yen ko nin tigi ye anw ye i mana maga na nin tigi mana kɛ kɔrɔn tilebin ba ni kaɲaga a b'i sɔrɔ yan jakuma duga a jarabira bala la ka jarabi a y'u nɛgɛn fo sɛgɛ ko nin tɛ se ka to i bolo f'i k'i kan d'an ma jakuma duga ko la ko donba ni jamana banni ne si o si n'o ye sisɛden ye sɛgɛ bolo a t'a fɔ kusu jango ka sɛgɛ sogo dun o kama kuyate tana ye sɛgɛ ye awa kana yani diɲɛ wuli cɛ mhm. ne sibolo tɛ kana juguman filɛ jango ka kana sogo dun mhm. o kama kuyate si tɛ maga kana ni sɛgɛ la mhm. ale ye jo don a n'u cɛ ten ne y'a fɔ ko tana o tana nalen olu ko k'i bɛ se k'a fɔ a ye bala ta tuma min k'a bɛ bala fɔ bala mankan bɔra sumaworo kante nana o gundo tun b'a la n'i magara a ka bala la ka to diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a ye a nana a ko ko jinɛ wa mɔgɔ jinɛ wa mɔgɔ cɛbakɔrɔ n'i fɛɛrɛ banna i sadon sera a ye sumaworo filɛ a ko ko sumaworo kante a ye tureden ni sasu tureden ni dabi tureden sumaro dannikɛmɔgɔ ni dannimaga sugu danda mhm. gan dugumada ni gansɛnɛda mhm. kalama ni kunjugu ni fakolonaji mhm. n'a mugan ni nasiga sunguru tɛ numu sunguru bɔ kamalen tɛ numu kamalen bɔ jaa numukɛ bɛ se ka goya i ye i b'a gɛn nka n'i ko k'a k'a bolonɔ bɛɛ bɔ i ka so dutigi bɛ k'a nɔfɛ an nana i sɛgɛrɛ n'i ko k'a kɛ an b'a kɛ n'i ko k'a to an b'a to a ko ko jeliba k'e tɔgɔ ko ne tɔgɔ jakuma doga ko jakuma doga tɛ mɔgɔ tɔgɔ ye bi ne b'i tɔgɔ da i tɔgɔ bala fa sɛgɛ bi an b'a mɛn de ko bala fɔ sɛgɛ ayi bala fɔ sɛgɛ ye maninkakan de mhm. o kɔrɔ de bala fɔ sa mhm, ah, nka bala fa sɛgɛ mhm. sɛgɛ min bɛ ka bala kɔlɔsi a ko k'e ye ne ka bala fa sɛgɛ de ye bari sumaworo tɛ maninka a tɛ maninkakan mɛn a t'ali mande dɔn soso bɛ bananba sira kan a tɛ mande dɔn sumaworo tɛ mande dɔn jelikɛ i dantigɛ dunan dantigɛbali ye sure ye a ko jakuma doka de y'a denmuso a dɔgɔmuso di n ma n'o ye nakana suko ye ko n ka n'a d'i ma furu la kɛlɛ min b'i ni manden cɛ kɛlɛ ka ban i ka jata yɔrɔ ɲini k'a lakiraya k'a lakiraya o kɔrɔ ko k'a faga Hmm. jakuma doka ko sumaworo kante ko ko wulu farinba i ba i la wulu farin faga hmm. dɔ ta farinba b'i kin dɛ aw ye fa kelen ba kelen ye hmm. eh, e bɛ jata tɛ fagali ma dɔ ta bɛ dimi don i la nin ɲɔgɔn muso ɲuman ni nin bɛ manden ko ne sumaworo b'o kalama ne b'o minɛ k'a sɔrɔ a m'o di kɛlɛban sababu la o ne sɔnna a la mm-hmm. a ye muso minɛ mm-hmm. awa jelikɛ e tɛ taa tugun dɛ mm-hmm. bi kɔ sa ja mɔgɔ majamu kan ka di mɔgɔ wɛrɛ da ka tɛmɛ i yɛrɛ kan e bɛ to yan e bɛ kɛ ne ka jeli ye jakuma doga ko ko ne tɛ to yan ne nana ci de la a ko e bɛ to yan jakuma doga ko n tɛ to yan bari fɔlɔ jeli kamalen bɛ min fɔ a bɛ sa o de kan sumaworo ko ne tun bɛ fɔli min kɛ bala la sumaworo y'o fɔli sen yira a la lala don min na an bɛna se o baro ma an b'o ɲɛfɔ u ye sigi k'o kan musoya ye seko ni dɔnko ni fɛɛrɛ de ye muso muso ni o t'i la an baw ka hakɛ to i bɛ sɛgɛn dɛ halisa i bɛ sɛgɛn parifɛn kasa jɛra o fini ɲɛna o i yecogo ɲɛna o musoya ye seko ni dɔnko ni fɛɛrɛ ye mhm. nakana sukɔ mhm. a tun bɛ to mhm. a bɛ gɛrɛ a la a bɛ sumaworo a b'a lamin a b'a lamin minfɛn na a bɛ baro bila a la a b'a nɛgɛn don dɔ a ko sumaworo ma ko cɛ t'i si la yɔrɔ nin ka di cɛ bɛɛ kulu ye i ka kɔɲɔmuso k'a fɔ ko cɛ t'i si la mm. cɛ t'i kan i ɲɔgɔn tɛ yen bɛɛ bɛ tanuni fɛ bɛɛ b'a fɛ i y'a mɛn a ye sumaworo nɛgɛn a ko ko e don o don manden cɛ ba kelen bɛ sa o de ye kɛ wulu kelen ye mm. maninka ye diɲɛ fɛɛrɛ bɛɛ ɲini e ko fɛn b'e la min bɛ se i la mhm. sumaworo ko k'an k'o to yen mhm. a y'a lamin k'a lamin k'a lamin mhm. u sera yɔrɔ dɔ ma a y'a ka musoya fɛɛrɛ kɛ a ko y'a ka ɲi ko e yɛrɛ ye nin fɔ ne ye i tun sulen don sumaworo ko ne ka nin fɔ a k'i y'a fɔ u ye ɲɔgɔn sɔsɔ a ko k'e m'a fɔ ko nɔnfɔ mana siri i la k'o de b'i faga sumaworo ko nɔnfɔ tɛ ne faga siyɛ jɛ kɔfɛ sen sɔnin de bɛ ne faga a ye gundo sɔrɔ o la gundo sɔrɔ ni gundo laseli an tɛ bi tile la k'i bɛ sms ci walima i b'a bila whatsapp sanfɛ o tuma la gundo bɛ lase cogo di ale nana i dantigɛ jakuma doga ye o don olu b'a wele jakuma doga soso b'a wele bala fasɛgɛ aa ko ne kɔni nakun ɲɛnabɔra ne bɛ fɛ ka boli doga k'a ma ko n'i k'i bɛ taa mhm. masakɛ ye sɔmi ka jaabi minɛ mhm. komi ne ka d'a ye mhm. a to yen su na a tɛ e fɛ yen o tuma ni su kora ne bɛna baro bila a la e bɛ bɔ ni dugu jɛra n bɛna a fɔ a ye n ko n tun ye don min fɔ a ye n k'o don sera n bɛ taa ani ne bɛ tila ɲɔgɔn na yɔrɔ o b'a sɔrɔ e ye jama ɲangi u ye nin fɛɛrɛ de dilan jakuma doga nakana sukɔ su fɛ o bɔra dugu jɛra sumaworo hakili bɛna taa kɔɲɔmuso kan tuma min na jelikɛ nan'a fɔ a ye k'ale bɛ taa sumaworo ko i tɛ taa nɛgɛni banna ka se delili ma delili banna a y'a karaba karabali min n'a y'a faga diyaɲɛ min bɛ yen nɔ o nafa tɛ sɔrɔ bari a ka fɔli ni dɔnkili de kɛra ale ye a y'a minɛ a sen sen fasa in an b'a fɔ nin ma kude dɔnkilidala b'a fɔ ko jeli sunguru ni jeli kamalen kude bɔra u b'a fɔ tubabukan na cheville fasa min b'olu ni ɲɔgɔn cɛ a y'o de tigɛ o tuma a namarayara n'i y'a mɛn i bɛ taa sen de b'i kɔrɔ o taara o y'o namaraya tuma min na nakana suko seginna jata bɛ sira fɛ mm. kɛlɛ naani kɛra mm-hmm. o kɛlɛ kɛ o kɛ mm. sumaworo bɛ jakuma duga ta mm. ka na n'a ye cɛw fɛ a bɛ manden latiɲɛ a jɔlen ɲɛ na mm-hmm. kungun mm-hmm. bantan ɲani ani kama o kama n'i bɛ kante majamu i b'a fɔ kungunba ni bantanba ɲaniɲani ni kamasiga a kɛlen k'o ci jakuma duga ɲɛ na mhm. jata nana mhm. nka nin kɛlɛ naani bɛɛ turamakan de bɛ kɛlɛ kunna mhm. jata bɛ na a bɛ ba tigɛ manden mɔgɔ bi saba olu kɛlen don k'u wasa don turamakan na k'a ka manden kɛlɛ kunbɛn nka turamakan kɛlen don k'i wasa don jata la k'a bɛ kɛ masa ye a ye ba tigɛ tuma min na maninka kɛlɛcɛw jɔlen bɛ yan jata n'a ka cɛw bɛ don a b'a fɔ a ye ne filɛ n senkan ma tubala kɔnɔ jamatigi n'a kan tɛ dogo tubala kɔnɔ i bɛ to ka nin mɛn n'u bɛ taa kɔɲɔmuso bila u bɛ nin dɔnkili da sunjata ka dɔnkili de don a ye n filɛ n senkan ma tubala kɔnɔ jamatigi n'a kan tɛ dogo tubala kɔnɔ a kɔrɔ di aw kana n kumakan lamɛn bari kumakan bɛ se ka nkalon tigɛ mais mankan min bɛ n sen kɔrɔ ka na ni jama bɛ n nɔfɛ wali jama tɛ n nɔfɛ a y'o de lajɛ maninka y'a kunbɛn maninka kɛlen k'a kunbɛn a b'a fɔ ko kala ni jɔntanya olu b'a fɔ ko jɔn ni mantanya o kɔrɔ di kala o ye kɛlɛkɛminɛn ko ye a tabaga o ye kɛlɛcɛ ko ye kala ni jɔntanya jata b'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛ ni tabagatanya kɛlɛcɛw b'a fɔ ko jɔn ni mantanya a ye ko kɛlɛcɛw bɛ yan nka ɲɛmɔgɔ de tɛ yen cɛw ye ɲɔgɔn sɔrɔ la fini ka den kende ka den tiga ka den musokɔrɔba falen de bɛ denkɛ ɲuman wolo ko ni kurunin ba ka di kɛlɛ ka dafa fila la manden de ka di manden ka di kojugu mɔgɔ bɛ taa manden i tɛ manden dɔn mɔgɔ bɛ don manden i tɛ kaba ye mɔgɔ bɛ kaba i tɛ kaba dɔn bari farafin ni farajɛ bɛ kaba tɛmɛ gɛrɛ bɛ kaba sunsunni mango bɛ kaba nba ye wasa bɛ kaba bilibili kɔnɔ bɛ kaba kanakini kɔnɔ bɛ kaba tuni tigɛbali bɛ kaba tuni jɛnɛbali bɛ kaba manden bulon bɛ kaba manden bulon bɛ kaba kuma bulon bɛ kaba Mhm. kamabulon bɛ kaba mhm. kaba de ka di tɔntɔn burama an tɛ te lajɛ san'a bɛ taa
nin b'a diya k'a fɔ nin b'a diya kosɛbɛ a ka baro ka di mɔgɔ bololankolon tɛ bɔla nin ko la n'a te ka di i bɛ ne ta caya kosɛbɛ k'e ta caya kosɛbɛ n'a ka di ah et pourtant te flécha dɛ e ma nin te in tɔgɔ mɛn te in ka di kojugu dɔɔni fara nin kan
dɔɔni fara nin kan a ka flèche don an yɛrɛ ka kuma la ale bɛ kow sankɔrɔta nin a n'a mankutu bɛ ɲɔgɔn na tɔgɔ min b'a la o diya b'a la hali ni jɔtaw yɛrɛ ma nin sɔrɔ k'a min e yɛrɛ ye dɔ min a la dɛ e min bɔr'u la a banna
et pourtant ne yɛrɛ ye dɔ min bɛɛ b'a dɔn te in ka di a ka di a bɛ fɔ cogoya min na a bɛ ten a n'a mankutu bɛ ɲɔgɔn na